amaghị m ife anyị bụ ndị na afụfụ niile emega ife n'oge ahụ a nụrụ agha hmm. aya m kwashiorkor eso m eje eke nni kwashiorkor na be ndị ezekobe hmm. anyị na-agba ọtọ oge ahụ anyị adị eyi akwa hmm. oge ahụ ama nọ n'ilo na-ama be nna ya oge ndị army bịa ịchụ army bịa ịchụ akpụkpụ nwa unu jekwa one of my uncle ndị army bịa na o si ụnọ makpu ọhịa ihe na-arụ that time o nwere oge n'ani Igbo na Igbo culture a na-ebi nwaanyị ugwu and kedu ihe mere eji kwụsị ibi ha ugwu yes
n'ani Igbo mgbe gboo mgbe gboo a na-ebi nwaanyị ugwu hmm. bido nwaanyị ugwu gịnị ugwu emecha achọta na ibi nwaanyị ugwu a na ọ na-emezi ụmụ nwaanyị fa anaghị enwe mmasị na nwoke chi nne ka anyị bịa ebegide ebepụ ife niile na-eme attract na nwoke hmm. akwụsị ibi nwaanyị ugwu n'ani Igbo ka nwaanyị woo ya adị na ka ọma nnọọ

ọkwa o nwe mgbe n'ani Igbo a na-adị onye mụọ ejima egbuo ha ọ na entire Igbo culture ka emere ya bụ ihe ka ọ some part of Igbo kọwalụ mụ ọkwa a sị o nwe mgbe nọ na-amụ ejima na a na-egbu ejima kee ihe kpatara eji egbu ejima ọ n'Igbo culture niile ka a na-eme emere na zuzugbo zugbo Igbo niile mgbe gboo mgbe gboo mm. nna nna anyị fa mm. ọ na-abụ a mụọ ejima ka a sị na alụ o mere alụ kee ka m esi dị ime m iso anyị mụta ofu na nwoke ụmụ naabọ o mere alụ ife eme bụ egbuo dị ofu until ndị ọcha webata wetara anyị ifụ ụzọ Okay, ọ bụ ofu ka a na-egbu hapụ ofu ee akpọ civilization wee gwa anyị na ibe na ụmụ mmiri

ha na-eme out of amaghị ignorant so onye mụrụ ihe dị ka ịtọ egbusi ibua hapụ ofu hapụ ofu ya bụ ihe dịkwa egwu okay anụ m na mgbe anụrụ agha Biafra na e gburu millions of Igbos na Zimba ndị Igbo egburu ka nkụ so ma properties ha emebisiri so i chere na ọ bụ na na ọhọ ihe ahụ mere mgbe ahụ na the population reduce Ich- eh, i che na Igbo aka-adị more powerful now even in population yes ana m eche maka na tupu a nụwa ọgụ a na-akpọ Nigeria Civil War agha Biafra ọ ndị Igbo bụ ndị ọnụ na-ekwuru Naịjirịa ọ ndị Igbo bụ ndị nọ na gọọmenti key position ma na army o ma na education ma na azụmazụ ahịa ọ ndị Igbo bụ isi and ife a so n'ihe wutere agha maka anyị bịara ndị other tribe na-enwe ntaji anya n'ebe ndị mmadụ like nna nna nna ojukwu a na-akpọ louis odumegwu ojukwu ya the first african millionaire magnate transporter then nnamdi azikiwe bụ first person so ndị igbo bụ ndị ebe na naijiria ha ndị igbo the whole senior officer niile bụ ndị igbo aguiyi ironsi bụ First, uh, Nigeria general so ndị Igbo take over ebe niile a na-eme a na-eme anyị wụbata before e mee coup e mere coup e mere ọ ndị Igbo mee coup northern Nigeria army mee coup e jide ndị Igbo gbusiba n'ugwu Hausa ndị Igbo banye train na-anata from uh, uh, Benue akpụtuo ha nwaanyị dị ime awaa ha afọ egbusi ndị Igbo mgbe ndị Igbo nna anyị bụ Ojukwu bụ gọvanọ Eastern Nigeria onye ọma e mee e kwuo na ya n'ọgụ and Ojukwu na-asị na ọgụ siri ike na ọgụ adịghị easy e mee a sị ka e nwee peace ka e jewe udo jee Ghana between Gowon na ndị Naijiria side Ojukwu na ndị Biafra side jee Ghana e wee jee obodo a kpọ aburi ekpechi ikpe e wee kwuo sị na etu naijiria si dị ka ọ dị mma bụ na e nwee confederation ndị awụsa nọ be ha na-achị be ha yoruba nọ be ha na-achị be ha ndị igbo nọ be ha na-achị be ha at end of year i weta ife ịpụta na be gị wọtọs federal revenue ekwuchia ikpe gowon kwe ha ekwe ha anata ebe a gowon change ya sị ekwe ife e kwuru ojukwu sị na on aburi we stand maka ojukwu bụ very gentleman ya na gị na-ekwu okwu isi na ekwu na ya isi na e na-eme ka ibe na-edobi ọ sị na ekwe ha ekwe ọ n'ọrịa ọgụ anyị ọdọ ụfọdụ ndị mgbaji ya na-akatọcha ojukwu asị troublemaker ojukwu abụ troublemaker ojukwu bụ a very nice human being mana ife iwe bụ na gị na ya kwuchaa ee iji chenye tobi ọ ga-ekwe ọ ga-eme isi n'ọhịa ahụ nkwugwu ya eme na ịbịa bie kama n'ọgụ so ewuche gbuo ndị igbo mesịa property ndị igbo na ego ndị igbo niile n'iyi emegide nụcha agha kwụsị na agha abụ n'obi ụtọ n'oge nkwa isi na a ga-enye ndị Igbo na ga-emete 3R reintegrate reconstruction and re 3R ka m nụrụ ndị Naijiria gọọmenti kweta na ha emere ndị Igbo ma enwe ife na-enwe ka ha mere eme ife meziri bụ

Chineke gọziri nwere foresight nwere ndị ọcha na-asa before jee n'obodo oyibo yọọ ndị ọcha ndị ọcha gụọ ha credit fọ ndị a ndị Igbo si na kraịst akọ omekwa ife ọ bụghị agha a nụrụ kịta na naijiria bụ ndị ịtụrụ ha ndị Igbo na education na commerce and the uh, otherwise both population sef and always ndị Igbo since then nụchara agha ahụ ndị Igbo zara nwere ụmụ too much ebe mmụọzi ụmụ ya n'ịtọ ma olden days ndị Igbo amụ 8 9 12 12 10 nụchara agha ahụ gba ọsọ nweta experience nye mara ndị Igbo enwetara ego o ji ana Igbo jee lụọ ụlọ be nna ya maka echi enweta ego ọ rụọ na before na obodo o bi so ọ bụ agha ahụ ndị Igbo aka population mana na I still believe Igbo ka population na Nigeria other tribe bụ mass land ma enwe people like people in north enwe ana enwe mmadụ mana igbo enwe ana enwe mmadụ I believe igbo igbo ka population na naijiria kịta ọ ya kpata na-ekwe ha eme census purely census ka a ma ndị ka na population mana I believe igbo ka population maka this election emere gosiri maka ihe emere gosiri bụ na abịa na ala igbo igbo nwe 2 million vote abịa Lagos a Igbo nwere eh, eh, eh, after the indigene ndị Igbo majority tribe na the whole Nigeria and nke population ndị Igbo niile bịaju na outside Igbo land so I believe n'Igbo ka na population na Nigeria na ọ bụrụ na enwe genuine census ị ga-afụ na ndị Igbo ka mgbe ahụ a nụrụ agha afọ one ka ị dị mgbe a nụrụ agha and ị nwere ike ịkọrọ anyị experience i nwe mgbe ahụ mgbe a nụrụ agha adị m afọ itenaanị ka a nụrụ agha amaghị m ife anyị bụ ndị na-afụ ife niile na-eme n'agha even oge ahụ a nụrụ agha aya kwashiorkor eso m eje ekele nni kwashiorkor na be ndị bara akpọ ndị ezokobe hmm. anyị na-agba ọtọ oge ahụ anyị adịghị eyi akwa hmm. oge ahụ ama nọ n'ilo n'ama be nna ya owo ndị amị na-ebe ịchụ amị bịa ịchụ akpụkpọ mmụọ jekwa ụlọ ma ankụ na ndị amị bịa na kwụsị ndụ kpọkpọ ọhịa ihe na-arụ that time ma oge ma ọ wee ji eji eji ma ọ wee- ma ọ wee ebu- ebu- ebute relief anyị so na ndị na-eje ebe ebe a na- a- a- eburu relief a na-ebute from Gabon so agha anụ agaghị ebufe ka ọhụrụ ndị Igbo nụrụ agha afụfụ hmm. maka ndị Igbo enweghị ngwa agha eji anụ ọgụ hmm. ndị enwe ndị enye anyị nni agụụ na-agụ anyị ma onye agụụ na-agụ o nwe ife ọ ga-eme hmm. so a na-arịọ Chineke ụdị agha ndị Igbo nọ ka ọ ebezi anya ọzọ
achọkwa m iwitness ya ọ bụ ihe dị terrible egburu mmadụ a na-egbu mmadụ na-atọsị na ụzọ ụzọ dị n'Abagana agbajesi adịpụ ka anyị jee attack ebu ozu ma bata ebe anyị egburu egbu na-abata agba egbe nke a ga-eni ya a nakwa so amaghị ife ga agha agha agha a nụrụ bụ agha a nụrụ ma a sị na

ndị West enwe nke fa nwee polisi nwee amị nke fa etu esi mma na na Eastern steeti ndị Igbo bute mmanụ a na-ere na-eche ego n'akpa at end of year fa akwụọ some particular percent to federal allocation o kwere a sign akwụkwọ nata Naijiria ndị adviser kpọọ ya bụ Gowon sị ọ makwa meaning ife a ma o mee ya na o nwe pọwa Gowon sị na ekwere Ojukwu sị na on Aburi we stand no going back Gowon sị na Ojukwu na-eme isi ike na a ga-esend ndị amị ka e nweta Ojukwu n'aka ndị amị ka ise enweta Ojukwu ọnya nya ha eji ise ndị anọgide nọ 3 years ebe eji ka nweta Ojukwu n'aka anọgide nọ 3 years ka ọ tịrị ka a nụrụ ọgụ ahụ from 1967 to 70 ka o biri a sịkwanụ kịta na ee Biafra or Nigeria kedu nke iwe ji kedu nke i prefer Nigeria ka akwụkwọ na anyị mma na amarụkwuo one Nigeria one Nigeria ka a sị na amakwu udo adị amarụkwuo a na-eme ife ọfụma ndị Igbo ifuko na-achọ ọnụ Biafra ka na-eme na ndị Igbo na-ewe iwe na-eme ha mmegbu ada eme ife ọfụma ka eke gị na nwa ya esisi na ọ gị na mmadụ nwe n'obodo nwe nwanne azọ ọchịchị prezidensị nwanne win onye Igbo win asị na ya nye chịwa mesa ga ekwenye onye Igbo isi ojii pụrụ iche ekwenye onye Igbo kipụ chịwa ekwenye onye Igbo ịbịasị na mnaga bụ ofu ọ bụrụ na ị mara ọ ma wọk hapụ anyị ka anyị naba jee mee establish our own country mezie etu ọ ga-adị mma maka na Naịjirịa fọdụ awọk na ọba ya wọk Okechukwu elekshọn elekshọn mere atụ ya vootu ndị ma ndị okenye ma ụmụaka ma ndị agadi eje akwụ n'anwụ mmiri macha ha atụcha vootu tụrụ ya tụrụ ya cha vootu iji elekshọn mebisịa otu onye chọrọ obi dị mmadụ mma onye pụta eji egbusi mmadụ dị egbu mma Naijiria obi dị mma maka onwe dị happy with Naijiria anyị bụ ndị a na-achị achị anyị dị happy ife na-emenụ maka ndị mmadụ na-anwụ n'agụụ people na die hunger di na nwunye na-agbaghazi maka na ego bụ na di na nwunye na-ebi n'udo ego adịghị di na nwunye ama ebi ọfụma ezinụlọ na-ese okwu due to agụụ so ọ bụrụ na ha niile abụrụ ekwe ha meri ha kesakwa ma na ma ọ bụ eme ife ekwu restructure politician all this politician onye ka na-akpọ restructure onye na-ababata na-akpọ restructure ọ na-eme kịta ana igbo ndị Igbo na-enwe palm kernel palm oil na ama palm oil fa na-ele na-akwụ federal gọọmenti ego na ihe ma ndị Yoruba a na-azụ cocoa na-ele na-akwụ federal gọọmenti ego na senta ndị Hausa a na-azụ a na-azụ groundnut ebe e ji ma ha a na-ele a na-akwụ federal gọọmenti ego at end of it udo ya adị prezident naijiria bụ ị like ị jewe so ọ nya kpatara ndị igbo ji ayọ na ha na ha chọrọ biafra nọ na-eme ife niile ọ dị equal enwee equity and justice ndị Igbo enweghị Biafra eme ndị Igbo like ka ị belong to Naijiria nọ ka eme ife emee nwata ka emere ibe obi adị ya mma na nje kịta tax na Igbo sọ ndị Igbo bụ na-akwụ tax ndị Hausa akwụ tax ma sọ ndị Igbo na-akwụ tax sọ ndị Igbo bụ ndị nwere interest of Nigeria sọ ndị Igbo bụ ndị na-eje obodo hapụ obodo fa eje obodo ọzọ lụọ ụlọ na-akwụ tax na-edevelop obodo ahụ mana ndị atara badekwe abịa n'igbo edevelop badekwe abịa alụ ụlọ ndị igbo wee alụọ n'obodo obodo obodo abụọ obodo ana igbo ndị elu n'obodo ha na-ewekwazi iwe why e ji abịa develop be anyị ni. how witchcraft na. kwa na ndị igbo bịa ka ha bịa ka eme exhibit their potential mma nwe potential come to you you tap it ọha nke na-ahụ otu onye na-emezu his point to you

na-agba mbọ mee ndị Igbo embrace ka ife dịrị ya mma ka ọchị aga ọfụma ọ chọrọkwa ịnọ ya etu la na Buhari anyị nekwa ọnụkwa ịma Buhari nọrọ Nigeria o sere Nigeria backward 20 years back etu Buhari si weta Nigeria 20 years back anyị nwere gọọmenti so even na ya ha bụ ndị na-achị naijiria na ndị igbo bịa for peace ndị igbo nọ for peace ndị igbo ada achọ nsogbu ị watchịa dị okra mana akọwa naijiria nwe nke onye igbo dị involve other tribe ihe ndị igbo ma bụ inye avenue ka o mee ka ụlọ ihe ọ na-ele zụ ha na-azụ chọrọ ego o ji enye ụmụazị nni osogho na-azọ adrag president ọnụ presidency ọ bụ na naijiria dị mma o nwe igbo na-eje achọ na Aso Rock mana naijiria adị mma ndị igbo chọọ ka ha bịa gosi their potential to naijiria ka enwe changes ebe ọ na fa na-achị anyị obachi na ihe ndefe ka ndị igbo try ka a marakwa mfajọ onwe ife na achọrọ ihe dị mma achọrọ ihe dị mma onwe ife ọjọọ bụla mana nwe ife ị na-ebi na-emete ị na-ebi na-emete nsi oge ka mme ka ịtara akwa nye nekwa m ejọ ịchọrọ udo ịchọrọ peace ịchọrọ progress so ana m agwa other tribe other tribe na fa n'ife a na-ekwu ha bụ nke ọgwụ nnefa na ndị Igbo bịa for peace na ha chọrọ mkposa na ndị Igbo bụ ndị bu Naijiria n'obi karịa other tribe n'ife m na-ekwu